akpọbịa nwere ka m uji na-ebe ya bụ mgbịrịgba nụ na anyị abatagonu n'afọ ọfụụ nụ nuo ife ọma ga-agba anyị iru nuo eke na orie ga-amara anyị mma na afọ na nkwọ ọ ga-amara anyị mma nụ ọ ma bụrụ eziokwu nuo ife ọma na ụlọ olu ka anyị na-achọ na-achọ nuo ekele ekelere eke kere ụwa nụ maka na ndụ o nyere anyị nuo e wee si na 2022 wee pụba nụ wee bata nụ na 2023 nuo sịrị ife agba n'aka na ejirọ ugogbe enene ya enene nuwo ugo gbuzuo na ọ ga-achake achake nuwo ekene ka mụ donu na-ekwu nuwo ekene ka anyị donu na-enye gị nụ n'iri ife i mere anyị na 2022 nuwo wee nye anyị ndụ nuwo ogologo ndụ na arụ isi ike nuwo ife i ji chee anyị mma na erika nuwo ekene ekenere m gị yo ekene ekenere m eke kere ụwa nuwo ịja mma ka anyị donu na-enye gị nuwo wee na-arịọkwazi gị n'afọ 2023 nụwa nụ na ifeọma ha ga-emere anyị nuo isi ụmụ okorobịa anyị nuo e gbuo n'iru na anyị ga-egbute mma na e gbuo n'azụ na anyị ga-egbute mma nuo mepere anyị ụzọ n'ife akụ n'ife enwe enwe nuo maka na nwoke adịrọ ka ibe nu na asọ mkpọkụ nu nuo na ọ kọ nwoke nu n'akpa na ị ma na ọ kọgo ya n'ọnụ nuo ọ ma bụrụ eziokwu nuo ifeọma ga-ezute anyị nu na eke na orie na afọ na nkwọ nuo

ekele ekelere mụ eke kere ụwa nụ n'ifeọma o mere anyị nuo ekele ekelekwasị ndị sị na anyị ga na-adị ndụ na 2023 nuo biwinu gị ka mụ na-ekwu maka ya nuo okorobịa nụ zuru ezu ka mụ na-ekwu nuo maka na e bekuo nu dike n'ụra na o nwere ife ọ na-eme nuo biwinu gị ka mụ na-ekwudu n'okwu ya nuo ifeọma a ga-emere gị nuo ifeọma mebe nuo asị m na ifeọma ga-eme nụ na biwinu na 2023 ọkwa gị nwedị ya nuo biwinu gị ka mụ na-agwa nuo onye chere gị njọ nụ ọ ga-eji ana zere mmiri nuo agụụ gụba n'okporo ụzọ na ọ karọ afụ na biwinu na ya ndị ibe ya nuo bụ si na chi gị ka m donu na-ekwu nuo ugo mụ si na chi nu na-ekele nu nwaanyị na-enu ngabasị ya nu ugo mụ si na chi nuo ọkwa gị bụ nụ lọlọ gị ka m na-ekwudu nuo na 2023 ya bụ na ọkwa gị nwenu ya nuo na m ebe efu onu gị nuo ọkwa gị sị na alaka ozi telivishọn ga-aga n'iru nuo ọkwa gị kwadoro anyị site na mmụọ na mmadụ nuo ife i ji kwado anyị nuo ka eke kere ụwa kwadokwasị gị nuo mmadụ kwuru mmadụ gị ka mụ na-ekwu nuo agọzie gị n'iru nuo na ị gaa n'iru na ị ga-egbute mma na i gbuo n'azụ na ị ga-egbute mma nuo biwinu gị ka mụ donu na-ekwudu nuo ọkwa gị sị na ụlọ akụzi telivishọn ga kenenu n'iru nuo asị m na i gbukwazie n'iru na ị ga-egbute mma nuo i gbuo n'azụ na ị ga-egbute mma nuo dịka anyị donu na-ekwu nuo ọbịara be onye na abịagbuna ya nụ mkpumkpu afụna ya n'azụ nụ mgbe ọ ga-ana nuo na mgbịrịgba anyị ka a na-egbucha nụ maka 2023 bụ n'afọ ọma nuo ife ọma mee be unu o asị m ife ọma mee be unu o ife ọma mee be unu na-emebe ka anyị n'olu na-ekwudu nuo ife ọma mee be unu n'aba anyị ka a na-ekwu nuo ọ na-abụrụ onye mụrụ nụ nwa na-ekwu maka ya nụ aga m ekekezu oke wee gbara aka oke nuo ọkwa mụ bụ na onowu gwafuru ego nuo na-akụzi telivishọn gị ka mụ na-ekwudu nuo ife ọma ga-eme nụ na be gị na 2023 nuo ọkwa gị bụ na atụrụ ife ọma ga-emele gị n'eke nuo orie ga-amara gị mma nụ afọ ga-amara gị mma nụ asị m na nkwọ ga-akpọta gị ife ọma na ọma bụrụ eziokwu